Tá mé iontach maith. Is go nuair a tharraing tú aird ar d'fhéasóg ansin, níor aithin duine ar bith é go dtí gur dhúirt tú é. Ó. So bhfuil tusa b'fhéidir i do go bhfuil de, you know, pick me. Hiú. No, pick me. Choose me. Mise? Love What? me. Mise? No. choíche no listen just dearmad rinne mé dearmad le mé féin a you know le mé féin a ghlanadh agus mé féin a a chur le chéile agus ag caint faoi lad nach mbíonn é féin a ghlanadh tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta James cad é mar atá tú. Go maith, yeah, yeah, ach uh, like, not a cosúil leatsa, tá mise actually in ann féasóg a fhás, so. Oh, ok, Oh, alright, damn! ok, alright. Anseo, déarfá sin liomsa, James, déarfá sin liomsa, Pearsa Rann na Feirste 2026 Cén fáth a bhfuil tú chomh maslach chuig an Rí chuig Rí Rann na Feirste an Ah níl sé riamh chun seo a stopadh ná fuaim. hUachtarán na Condae mar a dúirt Hannah Rua You're going to tell me now Honestly!

Let me just double check, tá mé thar a bheith cinnte cé tá eolas agam cé mhéad. Bhí nach raibh sibh amach as Pearsaín é cúpla bliain. Ón, maidir leis, dar leis an an daonaireacht deireanach, tá 300, no sorry, tá 431 daoine in in Rann na Feirste, dar leis an CSO. So tá Ahem. So beidh, so listen, just so long as go bhfanfaimid 300 bliain, beimid ceart go leor. Beidh daoine úra againn. Yeah. Yeah. But uh, it'll just be, you know, beidh orainn a couple páiste, probably around fosta, agus, um, you know, we're gonna, we're gonna run out of daoine, uh, daoine similar. Beidh daoine, beidh daoine Rann na Feirste go sí leis an ua, beidh fucking an corn go sí san ua ló.

An bhfuil sé go fóill nepotism nuair atá achan duine gaolta le chéile? An rud é sin? An féidir leis a bheith more nepotism? Like hypothetically thiocfadh leis a bheith, thiocfadh le achan, aon duine a bheith mar, mar chuid de nepotism dá rud é gur sin an, an cineál de an, an barr go gcaithfidh muid a, a líonadh Agus amach. freisin like, cé chomh fada síos ar liosta de do chlann atá tú nó thóg sé chomh fada seo ort é a bhuachtáil? Yeah. Yeah. This is true, like bhí mé ag amharc ar rudaí ehm I'm nearly sure gur thosaigh sé coup like cúig bliain déag ó shoin I'm near tá mé thar a bheith cinnte gur sin Ok. an gur thosaigh sé. I- ba seans go mbeadh mé mícheart but just bhí mé ag amharc ar an like eh bhí mé ag iarraidh aimsiú like cé eile a bhuaigh é agus an ceann is luaithe a bhí mé in ann a fheiceáil was dhá mhíle is a deich and it was mo chomharsain like agus slash mo chol ceathair agus bhí mé like really bhí bhí cúig duine dhéag eile ina dhiaidh Mé féin a bhuaileadh maith. Tá muid ar leo uilig. Déanfaidh mé VAR gasta ar seo but tá mé thar a bheith cinnte go bhfuil mé gaolta le cuid mhaith acu. Bhfuil ócáid ann nó like? Tá yeah so bhí. Yeah chuaigh mamaí s'aige. Agus bhí sí. Oh chonaic mé pictures a cheapadh go just bit go tharla sé sa bpub. Anonn agus bhí sí sa nuachtán agus achan rud bhí sí tá sí sa Donegal sa Donegal Democrat. slash Derry People chomh gleoite but uh, no it's mar chuid de um, déanann siad deireadh seachtain na Gaeilge leis an club óige i lár seachtain na Gaeilge so mar chuid de seachtain na Gaeilge cuireann siad ar fáil an imeacht seo agus sin an uair I mean tá sé actually chomh gleoite déanann siad uh, agus mar go rinne mise é chomh maith like déanann siad comórtas filíochta beag darbh ainm Béal Binn déanann siad drámaí beag agus bhí siad na páistí beaga like gléasta mar like Donald Trump agus achan rud dar ndóigh agus bhí siad Tá cinnte that it's called the Donegal Democrat? Hey, oh yeah, the Donegal Cinnte go bhfuil sin cute? Ah bhí sé iontach cute, come on, agus bhí. Go raibh míle tá díreach go trína as seo agus tá smaointiú ar bogadh go Rann na Feirste, tá siad in éagla sibh go bhfuil sibh uilig gaolta lena chéile agus go ngléasann na páistí suas mar Trump, they're like, you know what, I'm good. Nach mbíonn achan baile beag ag déanamh sin? Tá cuimhne agam i lár thug mé mo housemate suas chuig an Mary from Dungloe agus bíonn mórshiúl acu tríd an tsráid le linn an féile agus bhí like I would say thart ar deichniúr páiste gléasta suas mar Donald Trump agus fully like bhí ceann amháin acu agus bhí an bandage ar cluas aige as if it was literally Trump post assassination attempt. Oh my God. Sin ceann a bhí ann. Sorry, to bhí also páistí gléasta mar for oh do you know cad é a bhí ann? It was daoine ag fáil isteach go chuig an World Cup, sin an sin an sketch a ndearna siad. So it was páistí beaga with little French moustaches agus lads le le scairfeanna Celtic le thaispeáint gurb as Éirinn iad. So it's perfect. But no, Chonaic mé go leor dó sin sa bparáid Lá 'le Pádraig a bhíonns ar an gCeathrú Rua freisin. Like bíonn go leor piss takes agus uaim ar an áthas. Yeah. Yeah. Absolutely. James, caithfidh tú anois, caithfidh tú eagrú paráid sa Cheathrú Rua 2026 agus caithfidh sé. Chuirfidh sé dó féin é. Yeah, bhuel sin an rud. Beidh sé ar nós, beidh sé ar nós an foireann bainistíochta a bhí, atá ag Dún na nGall anois, like, ag an foireann peil. Achan uile cinn acu, tá siad, bhí siad either ar an phainéal i 1992 nó bhí siad ar an foireann bainistíochta i 1992. Like, it's literally, it's a ha-, so it'll just be do phearsa Ceathrú Rua, it'll just be duine amháin eile ón foireann sin le, le 20 bliain anuas, it'll just be duine. Sin 30 bliain, though, so. Sin 30 bliain, so. Yeah. We're good. Obviously James Fannie te sa 30 bliain, níor mhaith leat tú féin a chur chun tosaigh ar dtús barr. Ná is tiocht brionsle is ag dul orm féin a thabhairt cúig uaire dó. Ó yeah, ó bhuel, dar ndóigh, yeah. Beidh sé cosúil le Saturday Night nuair a hóstann tú SNL cúig uaire agus tú like leather jacket mór agus.

Cé eile? Bhuel now, I'd say go bhfuil muintir aosta an cheantair atá in Éirinn, you know, Yeah. I'd say go bhfuil siad tí sa bhaile in aon Ghaeilge a chaomhnú s- sí le iomlán Yeah. socair. And they're like, Yeah. cé hé an boc óg Cé seo a an gheall leat? sleamhnú isteach? No. Ag- Mar gheall go bhfuil sé ar eh, an raidió anois as a bhain sin do Well, seo. well, ní No. bhain sin agus nach raibh mé ann, bhí orm video message a chur fosta. Ru- ca- ca- Sorry, ca- ca- róthábhachtach le bheith i láthair. Ró-busy! Ró-busy, go bhfuil aisce ann. No, Aine, bhé duine a bhí i Rann na Feirste le Hugh, níl, níl aon duine sa gceantar sin nach bhfuil aithne acu ar an fear sin. So, tá, tá, siúil anseo amach agus ceapaim go shiúil muid about fifty yards agus stop muid leath uair a chloig agus yeah, bhí mise just like,

Look at that curiously through you! Aww, what a man. Listen, well listen, just a whole sass. Ah, Jesus Christ, bhí sé, bhí sé deadly, so yeah. Go seal! Go, go, bhí mé go seal. Tá mé ag goil a thoiseacht a chaoineadh anois, má thoisím a smaointiú air sin. Mar a dúirt mé, bhí sé de bharr Sheachtain na Gaeilge. an rud, an imeacht a bhí ar siúl ansin, go bhfuair mé gradam. Agus tá muid buailte anois le Seachtain na Gaeilge. Bhfuil aon phleans ollmhór agaibh? An bhfuil sibhse fosta being chased out the door le rudaí atá ar siúl timpeall na tíre agus timpeall na contae? Just mothaíonn sé, dúirt mé le duine éigin gur mothaíonn sé cosúil le Nollaig na Gael, 'cause literally it's like achan lá tá rud éigin nua. ar siúl. Agus ag fáil cuireadh chuig rudaí like deasa like sort go dtig linn bheith ann mar aíonna ar you know fiú na stáisiúin raidió b'fhéidir go bhfuil muid bainte leis go bhfuil ócáidí ar siúl acu agus ag iarraidh muid a bheith i láthair or you know just ag iarraidh pobal teacht le chéile fá choinne Seachtain na Gaeilge ach tá cuid is mó de na rudaí seo ag tarlú i mBaile Átha Cliath. Yeah. Níl an méid céanna ag tarlú i nGaillimh. Tá rudaí eile ag tarlú, tá rudaí ag tarlú anseo i gContae an Chláir, ach na rudaí sóisialta a bhfuil muidne bainte leis, tá siad uilig i mBaile Átha Cliath. Yeah. No good to me. Bhuel, bhí tú ag imeacht ina dhiaidh deireanach, they tried something úr agus difriúil agus rud nach raibh déanta riamh, a Pop Up Gaeltacht a bhí in Áras na nGael. B'fhéidir ag baint triail as Gaeilge a úsáid san áit sin. In Áras na nGael do chéaduair? Yeah, níos mó a chuala mé riamh Gaeilge labhartha in Áras na nGael. Yeah bhí bhí oíche eagraithe ag Laura Ní Aoine le tacú le Women's Aid agus bhí sé deas mar gheall go raibh go leor de sheanchairde na Gaillimhe nach bhfacaigh mé le b'fhéidir dhá bhliain just shiúil achan duine isteach ní hé go raibh aon phlean daoine fheiceáil ach tháinigh cairde linn isteach, tháinigh Barry Ó Siochrú isteach a chónaíonn i gCiarraí anois, tháinigh Seán Ó Maolchiaráin isteach, tháinigh Amy Ní Chonaing isteach so just bhí sé an-deas do dhaoine bailiú le chéile agus yeah giota beag a dhéanamh ar son grúpa carthanachta maith. Ach an buaicphointe de Sheachtain na Gaeilge a bhí agamsa go dtí seo ná sa bhaile anseo i gContae an Chláir déanann muid Féile na hInse achan uile bhliain agus chuir mise isteach ar an gcomórtas seo mar pháiste, bíonn amhránaíocht, bíonn agallaí beirte, bíonn lúibíní, bíonn achan rud. Iarradh orm teacht ar ais mar mholtóir ar an gcomórtas amhránaíochta i mbliana agus Bhí sin iontach full circle mar gur chuir mé isteach ar sin bliain i ndiaidh bliain mar pháiste agus bhí mo sheanscoil ag cur istigh ar an gcomórtas an lá sin so an-aisteach, an-sort like imposter syndrome like just. But really galánta go maith go raibh mé ábalta sin a dhéanamh is dul ar ais ag an pobal a thosaigh sort i saol na Gaeilge mise so yeah bhí sé bhí sé galánta moltóireacht a dhéanamh ar na páistí sin sin mo sin mo bhuaicphointe. Cute. Yeah. Um, what do you call it? Bhí, eh, listen, you're just, um, Tá tú, you've, you've made it. You've, you've, tá tú, tá tú ar barr an. Well, what can I say? Tá tú ar barr an chnoic, you know. But tá sé really deas, like, an stuff sin a dhéanamh though agus, like, go háirithe más rud é gur rud chomh, chomh pearsanta é. Tá sé, like, is, is rud ollmhór é le bheith mar chuid dó agus le bheith, you know, like, ag tabhairt ar ais ag an phobal ar thug an méid sin duit. Na múinteoirí céanna fós a mhúin mise, a thug Gaeilge domsa, iad atá fós ag rith Féile na hInse agus, yeah, tá sé just deas teacht ar ais chuig an bpobal céanna a thosaigh tú leis. Yeah. An mbeidh tú ag glacadh páirt, you know, do rudaí Dá rud é gur bhog tú abhaile anois b'fhéidir go dtarlódh Éinní beaga agus Cillians beaga anois ag dul isteach, mbeidh siad ag cur isteach ar Féile na hInse chomh maith, mbeidh siad ar fad. Oh, oh cinnte, yeah. Yeah. Is b'fhearr duit an comórtas a bhaint nó ní bheidh mé sásta leo. An mbeidh tú ar nós na, na soccer mums atá Kris Jenner. Yeah. Sin camcorder. Yeah. ri dí mac lom óna bhaine si. Tá déanú th cín sweetí. Um,

No, ach even like úsaid seo, like úsaid, like bíonn sé an-ghnóthach Seachtain na Gaeilge, bíonn siad í ach ní raibh mé ag aon ócáid ná tada like bheadh mé like ag iarraidh dhul acu ná tada mar sin either mé I don't know dhomsa like tá mé just ag gabháil abhaile agus úsaid is am gnóthacha agus rudaí ach definitely i mbliana níos, am, caite suas but yeah just ní raibh mé ag aon ócáid fós ná tada mar sin like so yeah. Bhuel is dóigh go bhfuil sé dírithe níos mó ar an nGalltacht agus pobal b'fhéidir na Gaelscolaíochta agus níl b'fhéidir an bhéim céanna air sna ceantair Ghaeltachta mar nach bhfuil gá. Ach tá go leor rudaí deasa ag tarlú like anseo tá like rangannaí ealaíne trí Ghaeilge agus ehm rinne muid seisiún ceoil Dé hAoine trí Ghaeilge so tá tá go leor rudaí just gnáthrudaí ag tarlú ach iad á ndéanamh trí Ghaeilge in áit agus sin deas mar like rinne muid an cinneadh ag an seisiún Gaeilge Dé hAoine go bhfuil muid chun é a dhéanamh achan mhí den bhliain. seachas just do Sheachtain na Gaeilge. So tá sé, tugann sé spreagadh do dhaoine, sílim, sa dóigh sin. Sin an rud i gcónaí a deirim le daoine is that it's an, sin an leithscéal is fearr le tús a chur le aistear sa Ghaeilge, whatever, or even just like le aon rud a dhéanamh trí Ghaeilge, it's just like, ok, well, tá muid ag déanamh seo cheana, like tá seo, tá na acmhainní ar fad againn anois, like, cén fáth nach ndéanfaidh muid seo níos mó, like cén fáth just nach gcoinneoidh muid leis seo. So tá sé, so tá sé sin deas le cloisteáil go bhfuil na sessioners ag gabháil le chéile anois. Agus ar ndóigh tá nuacht agatsa faoi Sheachtain na Gaeilge tú fhéin, Hugh, ar mhaith leat insint dúinn faoi sin? Yeah, tá mé ag súil le leanbh, no. Tá, what do you got, no, tá mé, no. Agus tá sé á dhéanamh leis féin! Agus beidh muid ann le tacú leis! Are doing it for themselves! Sorry, okay, go mbeadh scéal. No, an nuacht dom, bhuel, faoin am atá seo cloiste agaibh, beidh an chéad tseachtain críochnaithe de An Club ar 2FM liomsa agus le Aindriú de Paor leis an gclár úrnua atá curtha le cheile le haghaidh Seachtain na Gaeilge. Tá just craiceáilte, fág seaca, I'm getting nuked ón fuinneog anseo. Maybe gurb in choice dona le focla at the current stage of domhan. Yeah, b'fheidir, listen, an ghrian sásta atá anseo go láidir. B'fhéidir gurb in actual nuke. Oh yeah, sorry, yeah, oh wow, ok, hello. Oh, hi Trump! Ehm, so, an é sin poist is rud a phairste? No, it's Donald Trump é. Ehm, but, eh, bhí siad, ehm, so no, so chuir tú, chuir muid tús leis an chlár an Luan agus, eh, yeah, it's so deadly, it's really, really spraíúil é a dhéanamh. Ehm, mé féin agus Andrew, cuirtear muid le chéile le haghaidh, eh, rud a dhéanamh le linn Seachtain na Gaeilge agus sin an smaoineamh a bhí tugtha dúinn agus cineál de bhí thug tugtar an spás dúinn le really cibé rud ar mhaith linn a dhéanamh leis a dhéanamh so bhí ehm so tá neart agallamh ar an gclár tá neart craic ar an gclár ehm tá na tunes ehm céanna a gcluinfeá ar 2FM de ghnáth ach le tunes i nGaeilge chomh maith fosta ehm so ag meascadh achan rud le chéile agus an chéad uair ariamh tá sé ehm comhchraoladh ar 2FM agus ar Raidió na Gaeltachta. So umm tá sé mental gurb é seo like an chéad uair go raibh go raibh siad like ok no tá tá sé láidir go leor gur féidir leis é a dul amach ar an dá stáisiún umm seachas ar an Luan because sin an oíche a bhfuil ceol tíre ar Raidió na Gaeltachta so ní raibh ní raibh muid ag iarraidh a bheith ag seasamh ar chosa Aon duine eile ar an taobh sin? Dúnadh mé sin. Tequila Tíre? No, tá cineál ann. Tá Tequila Tíre. Bóthar go Nashville, James, le do thoil, please. Ná déan dearmad air. Achan Luan ó naoi a chlog, nach ainm maithe. Agus tá, so tá muidinne ar Raidió na Gaeltachta ón Máirt go dtí an Aoine i rith na seachtaine. So yeah, tá sé just really class. Agus an rud fosta, mothaím féin is achan am a bhfeicim nó a ndéanaim rudaí mar seo, is sampla é do conas a bheadh sé ar nós dá rud é gur rud lánaimseartha a bheadh ann nó whatever. So, más rud é gur seo an chéad chlár dá stíl s'aige, clár lán-Ghaelach atá cosúil le clár Drive nó clár Breicfeasta nó clár aon rud, like go raibh clár ar 2FM, Ehm, más é seo an sampla a úsaideann siad nuair atá siad ag iarraidh rud a dhéanamh níos eh níos mó, b'fhéidir like dá rud é go raibh siad ag iarraidh clár dhá uair a dhéanamh as, b'fhéidir clár ag aon am eile. Ehm, tá sé really deas go bhfuil muid inniu mar chuid don, I don't know, the the proof of concept, I guess, of, An ghluaiseacht. An ghluaiseacht, Tá gluaiseacht ag tarlú sa teanga faoi láthair, tá sé dochreidte le bheith mar chuid de. Tá Gaeilge cool anois, nach raibh a fhios agat? Tá Gaeilge chomh cool anois. But, no, tá mé delighted, tá mé absolutely buzzáil agus is is réalt ceart é Andrew le bheith ag obair leis chomh eagraithe agus chomh like is just is saineolaí ceart é, you know lad lad atá Ag RTÉ anois le deich bliana anuas tharla an samhradh seo agus mise ag teacht isteach agus nílim isteach ann ach bliain so it's really, duine maith le bheith ag foghlaim uaidh agus em it's just really deas na rudaí a dhéanamh go hiomlán trí Ghaeilge. Arís seo an chéad rud atá déanta agam lán Gaelach le fada fada an lá so is eh is leithscéal maith é or is is eh is cúis maith é. So, tá mé. breá sásta. Tá mé. Is deas go bhfuil sé ar Raidió na Gaeltachta agus ar 2FM chomh maith, go bhfuil níos mó ábhair d'aoisghrúpa s'againne ar Raidió na Gaeltachta mar. Yeah. Bíonn roinnt ach tá sé deas go bhfuil siad ag cur leis sin anois agus go dtig linne mothú go bhfuil siad ag díriú orainne chomh maith mar uaireanta bíonn stuff i rith an lae do dhaoine níos sine but tá sé deas go bhfuil giota dúinne chomh maith such as achan tráthnóna. Bhuel go bhfuil rud go bhfuil rud laethúil 'cause obviously tá rudaí ar nós pé scéal é agus yeah pé scéal é i gcónaí yeah agus bíonn cúpla segment ar na cláracha anois is arís whatever atá dírithe ar dhaoine óga nó faoi chúrsaí daoine óga, whereas seo it's like clár go hiomlán go huile is go hiomlán dírithe ar dhaoine óga istigh ar an dá stáisiún, like, agus go ceann dá, go, go nascann siad an lucht éisteachta don dá stáisiún. So, Yeah. no, bhí sé really, eh, no, bhí mé really sásta nuair, em, nuair a chuir siad ceist orainn é a dhéanamh. Agus fosta ansin, bhí an promo shoot an-an-an-an cute, Oh, so. ghotnaigh mé é! Oh my God! Eh, oh, Áine! Éire. Éire. Is é an dara ceann ag Hugh anois like, so tá cleachtadh aige like. Oh, ah listen, I knew all the angles. Tá na poses aige, they're locked down. An imní a bhí orm was that, because you know, na genuine stuff seo, mar, it's literally, it's just sibh féin, it's sibh féin agus photographer agus an em, you know, agus b'fhéidir duine san PR or whatever atá ansin whatever but like tá sibh ar fad cineál ansin don chraic like it is by nature is rud really aisteach é agus rud really silly é like that you literally you're like caithfidh mé bheith ag taispeáint cuma lán fuinnimh agus lán spraoi agus lán craic so then I was obviously just getting silly with it an t-am ar fad um, but then I copped hold on a second tá pictiúirí domsa getting silly with it an t-am ar fad anseo like tá Mar ní just a bheith ag taispeáint like uh or like you know like doing like ag déanamh like rock and roll like like hard rock symbols whatever agus bhí sé ag glacadh pictiúirí achan uair and then bhí mé ag smaoitiú wait fan second seans gurb iad seo na pictiúirí tá sé chun cur amach ag like comhlachtaí le labhairt faoi an rud seo um you know bhí cionn amháin agus mé like ar talg like cross legged ag déanamh mar like like real rock and roller like rud agus mheas mé wait níor níor mhaith liom an pictiúr seo dul amach chor ar bith like one second níl mé ag iarraidh go mbeadh seo mar ionadaí domhsa eh, sna meáin so tá sé em so bhí sé really em So bhí mé really imníoch then nuair a fuair mé an an nasc chuig an drive to be like seo na pictiúirí ar fad bhí mé like oh god right cén cinn a roghnaigh siad. But bhí mé iontach sásta leis an bpictiúr a roghnaigh siad. Ehm tá muid tá muid ar nós sitcom couple. Tá sé deacair though. Is cuimhin liom fiú nuair rinne muid an Like na pictiúirí proifisiúnta don phodchraoladh agus muna bhfuil duine ann le insint duit cén aghaidh nó cén pose a níl le déanamh, you're just éiríonn tú chomh míchompordach in cúpla bomaite. Agus is cuimhin liom bhí tusa kind of ar chúl an ceamara ag insint domhsa céard le déanamh, like ag tabhairt prompts domhsa agus cuidíonn sin ach muna bhfuil sin agat i ndiaidh like bomaite you're just like ahh cad é a dhéanaim like I don't know I look stupid. Ceapaim gur muid lámha. Like mm yeah mm but like i ndiaidh

Den seat sin nuair a d'ardaigh tú an corn i bPáirc an Chrócaigh, bhí a fhios agat cá raibh an ceamara sin. Ó, agus cá raibh na angles agus Sin different though, tá mé ar Páirc Peile sin, like, tá, like, tá mé ag dul ag breathnú half decent ansin, like, ach fucking pictiúirí istigh i bpub, like, camera just mé féin, fuck that, Jesus, no. Yeah. Bhí tú galánta, James. Tá mé cinnte go mbeidh níos mó phothoshoot le déanamh. So an clár atá agatsa, Hugh, le an ceann seo anois, bhfuil ort nuaíocht an Iarthair a ghlaoch amach nó tada, nó bhfuil ort scéalta báis a thabhairt? Ó, yeah, oh, absolutely, yeah, no, tá achan rud díreach ag gabháil a bheith mar an gcéarna agus atá sé, yeah, agus beidh an popcheol céarna sa chúlra.

ag éisteacht leis an nuacht ar Raidió na Gaeltachta, an athraíonn tú an stáisiún nuair a téann sé chuig na contaetha eile? Tá James ag nodáil, just, tá aon duine de like nuair atá sé like nuacht an deiscirt. Ó nuair a dhéanann siad scéalta an iarthair, scéalta an deiscirt, scéalta an tuaiscirt. Yeah, mar uaireanta tá siad ró-áitiúil agus go dtí an pointe nach mbaineann siad liom ar chor ar bith, do you know? Yeah. Níl ort fáil amach go raibh crash ar an bóthar in like Thíos i Páirc Muiríoch idir Yeah agus Yeah. nach agus nach raibh aon duine gortaithe and it's just more to just say fáil amach cé leis an carr. Like sin like sin just an sin just an rud amháin atá It's just sort of very naming and shaming Yeah literally it's just like uh you know agus bheadh sé like uh, caint faoi rud éigin chomh chomh áitiúil, bheadh sé ar ar nós Yeah. like you know, tá an leictreachas imighe as scoil náisiúnta. No, i dteach Mary. Literally, yeah. Agus tá an plumber dul amach le feiceáil, bhuel, mura bhfuil fadhbanna leis na píopaí chomh maith, an féidir le, like, bhí sé, I think, an ceann is fearr a bhfaca mé riamh, ní raibh sé ar an raidió, but bhí sé ar an, but bhí sé ar Donegal Daily tá a fhios agat an suíomh sin atá like faoi nuacht i nDún na nGall whatever and a front page headline news Airpod lost at beach sin sin sin an nuacht a bhí ann d'aimsítear Airpod ar trá um you know Machaire Rabhartaigh ar an lá seo más leat é téigh isteach chuig an gharda an stáisiún garda seo chun é a bhailiú. Like that was literally an an scéal a bhí ann agus pictiúr de Airpod. Sin sin an méid amháin a bhí sa scéal. Sin really positive because that means nach tharla tada dona nó tada sa. Go bhfuil pobal ag teacht le chéile le rud éigin caillte a aimsiú. Yeah but dá rud é go raibh tú ag iarraidh aon nuacht eile aici like dá rud like I don't think go bhfuil áireamhse Mhair daoine as you know Contae Chonnacht or Conda and and it's a whole county to me basically. Cúige? Ní as Cúige Chonnacht mise. No, is as Cúige Mumhan í Aine. Oh my God, yeah, Clare, yeah, sorry, go mba leithsceal. You're just on the imeall. Thank God. Thank God, yeah. Oh, Cúige Chonnacht an ceann is fearr.

Minnows, b'shin an focal a mbeadh ag úsáid. Sin an classic rud a ndeireann daoine faoi na clubannaí beaga leis na clubannaí móra. Yeah, but like obviously tá like chach sé well like uair sí mór is just a GAA cos má tá sí sin rud ní so yeah it's like

Comórtas í ná. Táimid níos gaire agus níos gaire anois go dtí an Championship anois. Tá na rud ama ag smaoineamh leis leis an League ag teacht chun críche anois go luath agus Yeah, tá an aimsir fóirithint níos fearr, tá an earrach buailte linn, tá peil ar ais. Yeah. Tá an saol go maith. That's Sé rud Anois maith. teacht an earraigh beidh an lá dul chun síneadh. No James? No? Sure. Oh my God, sin scandalous, absolute scandalous. Look, tá imeachtaí hmm. eile ar siúl le linn Seachtain na Gaeilge agus Áine beidh a fhios agatsa níos mó faoi seo an rave atá ag tarlú in ar an Satharn, so oíche amáireach, má tá an ceart agam, tá sé ag dul a bheith in san áit is fearr liomsa ar domhan, mo chroí-lár mo mo saol, an áit a gcaithim an iomarca am istigh ann, in Pháirc an Dalymount, atá go atá go le bheith scriosta ag deireadh na bliana! I'm actually croí-bhriste faoi! Tá ionadh orm nach ndeachaigh tusa ag ceann de na réabhannaí seo go fóill, mar gheall ar gurb é sórt an dá rud is mó a thaitníonn leat, an trí rud is mó a thaitníonn leat, na Bohs, an Ghaeilge agus ceol bopaí, réabh, ceol beo. Bhuel, it's seisiún trad i seomra amháin agus seisiún réabh sa seomra eile, nach b'ea? Tá sé really, achan ceol dá gné de mo shaol curtha in áit amháin. It's de bharr nach, bhí sé i gcónaí ar oícheantaí nach raibh mé in ann dul, sin an fáth nach raibh mé ann go fóill but ehm but tá sé in ainm is a bheith dochreidte dom, tá sé in ainm is a bheith dochreidte dom. Tá siad ag déanamh an dara ceann, mar gheall gur éirigh chomh maith sin leis an gcéad cheann, bhí sé chomh rathúil sin agus is dóigh liom go raibh siad istigh ann like cuid is mó den lá an uair dheireanach go raibh just go ndeachaigh an cóisir ar aghaidh ar feadh na huaireantaí. Ach sílim go bhfuil baint ag ceoltóirí éagsúla leis an uair seo, so bhí go leor ceoltóirí trad acu an uair dheireanach, tá níos mó acu an uair seo, cairde linn, Liam Lonergan beidh sé istigh ann, beidh Sinéad Ní Dhonnchú, Ruth McCrohan, beidh roinnt DJ-annaí acu, beidh Fergalicious, nach as Gaillimh é? Sea, bíonn sé ag obair istigh sa Taibhdhearc uaireanta is istigh i gcaifé Plámás agus Luna Hayes agus beidh seomra techno agus seomra trad acu so tá cuma iontach air. Beidh sé, beidh na doirse ag a hocht a chlog, an rave bóithéimeach Gaelach, I'd say go mbeidh craic ar dóigh ann. Sin mise, is Bóihéimeach mé agus is Gael mé. So, tá sé, tá mise. Tá siad ag glaoch amach ort le teacht thiar. An féidir liom rud a admháil daoibh anois? Agus tá mé chun é seo a rá ar an pod, sílim go gcaithfidh mé é a dhéanamh because tá mé just chomh falsa leis an stuff seo but caithfidh mé actually é a chur isteach, tá mé chun tattoo a fháil.

Samhlaigh do pháiste i gceann 20 bliain like, Daddy, cad é atá ar do chos? Oh, don't you worry, Áine, beidh season ticket ag an leaidín beag sin fosta. Ná bí, ná bí, ná bíodh aon imní ort! Tá sé deacair season ticket a fháil do team nach mbeidh even ar an bhfód níos mó, is dóigh. Oh! James Ó Flatharta, is iad an fhoireann is sine in Éirinn le do thoil, well actually no, actually no, tá Shels níos sine, actually. for him. Mm, um, yeah. Ach, like, was that, like, ar a laghad cuireann siad amach geansaíochaí deasa mhm. sin na ganiste ó oh, nó wait nach an Shanach Rovers ag na Wolfe Tones ag si chuir siad sin amach ceann le Pat's agus the Wolfe Tones gabh mo leithscéal. Was it Pat's? Yeah, agus an rud is greannmhaire faoi fá Rovers se Green. Uh, no, I know. Well, sin this and that's in Wolfe Tones sin an level acu. Well, sin sin rud is greannmhaire was that so bhí an cluiche ag an Aviva ansin le déanaí agus tháinig na na Saint Pats fans agus chuir siad suas banner, chuir siad suas tifo a rá oh you've sold your soul like and you've sold away your home like ar son an airgid or whatever. Ag an am céarna bhí bainisteoir Pat ag caitheamh geansaí Pellador that was made specifically for the club agus rinne siad collaboration leis an leis an club agus fosta anois tá siad i ndiaidh collaboration a dhéanamh le Wolfe Tones. It's literally dá rud é like dá rud é gur dúirt tú go ndearna Bohs sin go ndearna siad collaboration le Pellador agus go ndearna siad geansaí leis na Wolfe Tones, you'd be like, well that's peak Bohs behaviour. But anois, because it's Pats atá ag déanamh, tá tú ag smaointiú like, wait, fan second, nach raibh siadsan ag magadh faoi an stuff seo like just bliain ó shoin, like dhá bhliain ó shoin, agus anois tú ag déanamh na rudaí ceannann céarna. The injustice of it all. The inju- it's- Tá sé really ag cur isteach ort, you know. I, oh, tá mé, oh, tá mé chomh feargach. Oh, tá sé- Paiseanta faoi seo. Exactly. Tá me just oh, I mean, just grammar. Just I just like, in classic um you know that, I'm totally not mad for it it's just not there yeah like there T- she just grammar but to, to, to, to, and another thing just, to come scale just, just just just grammar just go net shop you know just you know, just size um you know tan jersey gato tan no tan tan jersey class I guess tan stuff palador class come on but like obviously mm. veil and stuff palador class um you know so neuro um, yeah I would, of course I would. Enya. Such a Pellador boy. Enya! Bhí mé raging nuair a chonaic mé go ndearna siad é le club eile. Bhí mé, bhí mé, like dá rud é, if there was a, if there was a Bohs Pellador geansaí, bheadh mise ag caitheamh sin achan lá go dtí gur bhfuair mé bás. Like I'm, I'm Bhfuair, raibh tú absolutely- rattled nuair a thosaigh daoine ag spochadh as na daoine a chaitheann na geansaithe Pellador ar líne? Umm, do you know what, no, because faoin am, see,

tacaíocht a thabhairt do chomhlacht Éireannach, sin é, that's all I wanna do. Look, James, bheinnse mar model dochreidte. Um, le Is tá- yeah. Yeah. Agus, you know what, agus James, tá rud scéir mar model chomh maith. No. then- No, come on. come on. Mise I mean, tá, look, tá Aran Knitwear ag How to Gael.

the an lad a bhí mar Tom Vaughan-Lawlor yeah a bhí ar mm. Love/Hate um, agus go leor de cast like uh, Normal People agus tá yeah. an an uh, comedian sin ar atá uh, Shane Daniel Byrne yes yeah, yeah. choím se luga actually really go

Bhuel, go le rá, maybe it is the year of the snake, más rud é gur mise an fear sa bhliain. Fiú nathair nimhe, a chara. Yeah. I Rann na Feirste, tarlaíonn an athbhliain i lár Seachtain na Gaeilge agus bíonn bliain nua acu ag brath ar cén duine atá siad ag ceiliúradh. So, inniu, an tseachtain seo, an chéad sheachtain de 2026, bliain Hugh Carr i Rann na Feirste.

agus Flatha Tah ar TikTok. Is má tá tú ag iarraidh mé féin a aimsiú ar na meáin shóisialta, tá mé mar Hugh Carr here ar Instagram agus just gnáth Hugh Carr ar TikTok. Aon rud eile go gcaithfidh muid a phlugáil? Bíodh Seachtain na Gaeilge galanta ag daoine agus bíodh Lá Fhéile Pádraig galanta ag daoine. Cé go bhfuil sé Dé Máirt. Cé go bhfuil sé ar saoire bainc ar Máirt agus níl a fhios agam céard atá muid ag gabháil a dhéanamh leis. Actually céard atá muid ag gabháil a dhéanamh. Nothing. Nothing, yeah.